tata ndị m chere ihu bụ ụmụ agbọghọbịa agwara m unu ekweghị na ka ntorobịa ka o nuo oru nuo oru n'ugbu oru ihe ọ na-enu ụmụ okorobịa ka ọ na-enu ụmụ agbọghọbịa na-agbanwe ihe niile nwa nke mapụziri m ọnụgwu obi bụ ịfụ charachara agbọghọbịa ịfụ charachara agbọghọbịa mụ na ha bikọrọ ebe nwa o nwere ebe m kwajelu batanụ mụ na ha bụ neighbour ha bi n'elu elu nwa bi na n'etiti ya n'etiti ọ gwa mụ na nke nwaanyị na-ese hey! ọ na-ese eh? Chineke dị enye ike o wee sị na ọkwa mgbe ya ka nọ college ọ kpọrọ afa college ahụ n'ọkịka ọ kpọkwara afa ya n'ọkịka mana mụ ama akpọ afa ya bụ ụlọ akwụkwọ eh, college a ụlọ akwụkwọ secondary school a Nke- ee ebe ọ sị ka ha nọ wee memememememe tupu ha enene ule WAEC asị ya mbụ gịnị gịnị n'ọhịa ka ọ ya bụ ome onwe ike Tupu ị ma- tupu ị mara ihe na-aga nwa ahụ esebe na na-ese sekarịarị nwoke ọ onye nye na ha bi n'ubi na na nye na ha bi maka na ọ flat mana ha na-eke flat ahụ eke onye ahụ chọpụtaziri maka ka o si eme bụ o chere ndị nke ahụ di na nwunye ahụ pụcha ha pụcha osikwi ihe cheki n'ebe agbọghọ agbọghọ amaghị agbọghọ mm, ibiriachi nwatakịrị ka dị mma mmadụ ị fụ ya ọ ga-echere apụsịa o tinye ife n'isi tinyesi ife n'isi ọ kụrụ anya gbam gbam gbam gbam wee na-apụ ha onye nye na ha bi na-eke flat chezọrọ ihe chighata ebe niile na-esi ka o si eme bụ o secha ọ gbaa perf ọ gbaa mgba isi ọma ebe na ana-ekpo ihe ama ewe hai ị fụ agwa ị fụkwa agwa eme ihe gị na ya jụrụ akọ emekwu o mere na karama ọkụwa na-akụwa anwụọna nụ m o anwụọna nụ m o ndị mmadụ na-eti ndị mmadụ na-eti ọ na na ntorobịa na ntorobịa ya agbọghọ ya ka ọ nọ wee sobe ndị otu goziri ezimezi eh, ị chọọ ka ị nọ n'ofe ibido etibido tinyebe ife n'isi unu afọna naanị anụ ọ mmadụ ji eje ebe mgbe nna ya kwụ ụgwọ ka unu nata bie ị fụzia oh, nwa nwoke naanị ya a ah, nwa okpuru nwoke nsị ya oh, nna ahụ ahụ na adịbenu osebego nọ na ịjụ ọzọ ebee ka unu nọ wee fụ kedu ebe unu nọ wee fụ kee ebe unu nọ wee fụ wee kpagide ya bụ nkata wee ghọọrọ unu ngịga ha nchapụkwa ihe ahụ a na-ekwu eh, o sokwa n'ihe m kwuru mgbe gara aga na ịma ezinụlọ na-asị na ha emela na asị

ekwenyere m n'ihe mmụọ ihe nnekwa ekenye wepụ nne m inenye na ife inenye na mmụọ ka ị wee nwee ike gbara ihe a na-ekwu nwaanyị dobe n'ụlọ unu esi ọ na-ezo n'ahụ ya unu pụcha o sie ife o sie ife tinye ife n'isi koromoto wuman koromoto wuman ntobi uche unu dịkwa ya kịta ha eji ọzọ maka nke nwoke mechaa chọpụta ihe na-eme ha ebiozi nye nwa achọkwuo dị mma ebe ị ga-enweta onwe gị ma i bido hapụ ntorobịa ka ọ kwara gị kwara gị kwagbu gị n'ofu ihe ebe ahụ ama ndị mma ebe ahụ ama ndị mma anya saa